ndị be anyị daalụnụ nwanne m nwoke bịa wụrụ enyi m nwoke nze Charleston Okafor nwafọ Ogidi bi na the state of Ohio onye ife gbasara igbo na-echu ụra o nwere ozi o zitere m na WhatsApp m nee ya anya gee ya ntị ọ karịghị one minute maka ife anyị eme eme karịrị akarị and the time anyị ji eme ya adịrọ mana ihe m nụrụ wụ na ndị be anyị emekwana ka ha si eme ụmụ nwaanyị Igbo nọ na UK chiri ọzọ nwaanyị ibe ha wee mee video wee na-ahụhụ ọhụhụ na-ekwu na arụ ka ha mere na ha si na ọha na eze si ha chie ọzọ ihe nụdewere wee ebe okwu na tradition ga-adị wee sị na m ma-atụ ya ọnụ ọ bụ ọkwa na ọ ka onye ọbụla nụ ihe m na-ekwu na ọ ka ọ nọrọ na record na m kwuru and ka few ya anụnụ nụ ndị be anyị adaghị m eji n'ike amabanye n'ife and ana m ayọ onye Igbo ọbụla ka anyị kwụsị na iji n'ike amabanye n'ife ka anyị na-eme ife analyze tupu anyị amaba na ya maka ife o ji dị mkpa ka anyị ghọta ife ọfụma tupu anyị banye na ya wụ na nna nna anyị ha ghọtara na mmadụ aghọtaghị ihe banye na ya na ihe ọ na-ewepụta hiri nne ọ na-eme for example ọ na-ebute ọnwụ ike ọkwa ndị Igbo kwuru nwa etoghị eto chọba ife gburu nne ife gburu nne egbue ndị Igbo kwukwara na onye anọghị ebe e niri ozu na-esi n'ụkwụ abọ ya ndị Igbo kwukwara na a kwụrụ ọtọ gwujie ji e hunata ana ikpere anọ n'ana e wee na-egwuzi e wee na-atụtụkọ nya wụ ji ife anyị ga-ajụ onwe anyị bụ kedu ife wụ ichi ọzọ a ndị Igbo one ka ma ihe wụ ichi ọzọ ndị Igbo one ka ghọtara na ọzọ originally abụrọ echichi a na-echi for prestige asị m kwuo outside the 1 2 3 4 persons dị active na omenala defenders ndị Igbo amazi ife wụ ichi ọzọ ndị Igbo amazi ife ha na-echiri ọzọ okpu red a a fụrụ onye ọbụla na-ekpugharị ọ ghọọna uniform o nwere onye ma ihe eji wee sị ka e kpuwe ya originally mana otu enyi m nwoke a na-akpọ Phil Van Riper m ma-asụ n'oyibo ka o wee soro nụ ya ọ sị that na onye aghọtacharọ na-afụ problem as problem instead of ịfụ ya as opportunity ebe ụmụ nwaanyị mabagoro n'ichi ọzọ ka anyị use-uo wee kọwara ndị be anyị ife wụ ichi ọzọ ife wụ ichi ọzọ bụ ịba n'otu ya-eme gị ka ị dị nsọ ka i dewe onwe gị asọ ị fụ ife abụghọ nke gị ọ sọ ya bụ na ndị oyibo abagharịana ya afa kpọọ ya embezzlement i wepụ ihu ị fụkwuo ka onye ọzọ na-achọ ka o wuru ị hụọ ya ọhụhụ ị fụ ebe a na-achọ ime arụ ife dịka ite ime i kwuo na arụ ka ọ wụ eweta nni adịghị ọcha nni adịghị ọcha nke a dị complex eweta anụ ị maghị etu esi gbu ọ ya abadụ gị ọnụ ife ọbụla abụghọ nke gị aya agụdụ gị agụụ at all ọ nya ka eji asị na ndị chiri ọ nya ka eji asị na ha bụ nze ha na-eze ihe ọjọọ ha na-eze ihe ọjọọ oge ana Igbo ekposabeghị a na-agba mbọ ka onye ọbụla chie ọzọ ka onye ọbụla wee dị asọ onye enweghị ego nwanne ya nke ọ tọrọ nwere ego aya ebudu ya ụzọ chie ife butere okpu mmee mmee a ha adọptụrụ wụ na ha kpuru ya ọ na-eremind ha 24 hours ha amanyekwana aka n'ihe ewepụ n'ihe ya-eme ka ọbara mmadụ tụsa n'ala ndị be anyị ọ ihe a ka ndị Igbo ghọtara ya to mean today ọ bụrụ na ndị Igbo ghọtara ihe ọ wụ aya enwedu ọzọ ụka aya enwedu ọzọ ụka oge ndị Igbo na-echi ọzọ i chie ọzọ emeghe obere e were mma katụ gị n'ire ka ị wee ghọtakwa na nkwutọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya na ife ọbụla si gị n'ọnụ pụta dị ka weapon ndị Igbo adịghị emezi ekete ive ndị Igbo na-eme ha bịa ha nakpuo n'ụlọ ụka sekpuru ana ndị ha mụtara ọgbọ ha ebie ha aka n'isi sị ha na ha echiena ọzọ ụka ebe ọ bụ na ife a ka Igbo reduciri to kedu ihe dị wrong na ụmụ nwaanyị maa ya aka ajụ ka m jụrụ onye ma ọsa ya saa m nwaanyị nwere ife ọ na-echi e nwe ike akpọghị ya ọzọ mana di gị chie ọzọ ị ya-echi ọzọ I mean ị ya-echi echichi nke nwaanyị na-echi ka ị wee dụkwa nsọ my grandmother Nwazuọnụ nwa ọkpụ bịara ije di n'Ọzụbụ n'Amakwa na ụmụ ezike na ụmụ ezike agwụka nne m sị na o chiri ọzọ niile nwaanyị na o chiri echichi niile nwaanyị na-echi ọzọ kwu ka o kwuru mana due to na-apụtago na anyị n'ụlọ ọlọ ịna anya ịfụ na ọ na-awụ nkwuo nseri ọ pụọ wụrụ na ka ị ka my mother esi amazighị ihe ndị echiri ndụ o biri o nwedu nwaanyị m na-afụ na-ebie taa nwaanyị ahụ wọdụ na o rijuka afọ mana ọ na-awụ chi fo n'ụtụtụ maka anyị na-agbajebe n'ọsọ be ya as ụmụ di as ụmụdiana ya o wepụta nri nke anyị o debe four helpings n'ọnụ ụzọ ya m sị ya nne ka ihe i ji edebere ihe ọ sị na ọ maka ndị enweghị nne enweghị nna tụtụrụ mma ya nakpuo na ọbụbọ ya ọ tụtụrụ mma ya nakpuo na ọbụbọ ya o rijugidere afọ wee nakpuo ya na yet ọ maghị ihe wụ contract ọ ndị a na-eche so ụmụ nwaanyị igbo nọ na uk ọ wụ na ụnụ chiri ọzọ marakwanụ na ichi ọzọ nwere nsọ maka ive na-ewu osisi mmadụ n'ala igbo enwezi onye dị concerned by the way ọ kwa na mmadụ nakpuru wụ ọnwụ ọ wụ na ị nwụkpọ anya agbụrụ gị emechie generations eclosuo ọ kwa nya wụ the real ọnwụ and e nwekwara ọdị ndụ ọnwụ ka mma ọ bụ ọkwọ na i chiena ọzọ tomorrow ị zọiwe ụkwụ n'ihe ruru unyi nke ọdụ nke a wụ ma anyị nwa wụ nwoke ma anyị nwa wụ nwaanyị ma I mean ma ndị wụ nwaanyị ka a na-adụ nke a ma anyị nwa wụ nwoke ma ụmụnne anyị ndị ụmụ nwaanyị ọ bụ ọkwọ na i chiena ọzọ tomorrow e bupụta fried rice ị maghị ihe e ji wee sie i rie corruption gafee n'akụ i soro mee ị dụ careless nwa gị maba n'ebe o kwesịghị ịmaba ị kpọrọ ya jee na nke dọkịta ka e wepụ ihe o ji carelessness weta maka ajụghị ajụ mere ọnụ anụghị anụ mere ntị ọ bụrụ na ụdị ife a ka ya ada emezi ka ndị Igbo wee bido kene gebe ntị ma nkuzi ejụba ha ajụ na ha ya ajụdụ Igbo na ha ya ajụdụ anyị reduceziri omenala to na onye nwe ha n'ike ike ya akwa red ebe a ke ya akwa red ebe a ọ chọọ ofu mpempe akwa tii n'ukwu ya ọ bụrụ na ọ ka na omenala ma o nwe ka onye ọzọ si mapụ jekwu ofu dibịa jụọ ya one or two questions ọ bụrụ na ọ ma omenala onye ọbụla nwe ha n'ike ịza eze nwaanyị ọ marụgo omenala o nwedo mba na-eme etu a na-asurvive onye igbo ịghọta omenala taa o nwere processes because e nweena many things e bido mebe ka ndị igbo bido pụwa na omenala all those things ka ndị igbo ya ada amụtachi na ha ma ihe omenala ịghọta omenala taa ị ga-etinye anya na mmiri ruo ndị a na-akpọ nze rabbi nso o nwere ihe anyị ji wee sị na class a wụ ndị wu nze rabbi ọ ndị wepụtara oge ha na-astudy omenala ahụ by ịnọ ebe a na-eme na-astudy kụzie n'akwụkwọ maka edetube e, e na ya edetube ị jee n'ala igbo kịta sị na ọ ka ị study ya sọsọ ife ndị igbo na-eme ya aghọta omenala ọfụma o nwere family ka na-akwa ozu 7 days etu igbo si akwa o nwere family ụmụada na anambra nke m sie o nwere family ụmụada ka na-awụ ozu ahụ ọ na mortuary ka a na-awụ ya so ị needịrị ịgụ ya n'akwụkwọ ị gụzie ya n'akwụkwọ o meghee your mind a na-emezi ya gị nwa were aka na-agwa ndị ụmụnna gị pụta na nke anyị na-eme abụghị ya mana ọnwụ na-egbu nwa nkịta a da-ekwe ya anụ isi nsị mgbe ndị Igbo bido kwuwe na upon na ha na-akwa onye mere arụ na ndụ na-akpụ arụ na-echi ọzọ na-aza nze nwee ọfọ mgbe ndị efulefu n'ime ndị igbo fụchara ife niile a bido kwuwe na ndị igbo esighị Israel mgbe a ka m ji ma na ife ji igbo siri ike ka ebe ha na-ebido aka a sị na ndị igbo dị older than Israel a jụọ na ha nnewi na Ozubulu ke nke dị older than ibe ya o nwere nke zawuru ndata ajụ ndị Igbo na ndị African American wu ndị Igbo kedu ndị tọrọ ndị Igbo si Ọnịcha ma ọ Nnewi na ndị Igbo ife dịka TD Jakes ha ke ndị tọrọ maka onye nwere ọgụ isi ihe ọ ya ekwu na ya na TD Jakes nwanne ọ wọdụ na ị tọrọ ya mana genocide trauma mebiri Igbo a bịa webata mba confine ha to 400 square miles na-atụ ha bọmbụ consistently for 4 years bue ha ọnụ o jee na dna ha mebisie everything and since 1970 enwero healing onye kpatara onye afụbeghị scalpel before ya ejekwu francis duru kwuru ya n'ihu na-ekwu na ndị igbo esighị israel a professor of medicine ekuziri m law na Nigerian University wee bịa America na-ekuzi religion and culture na America for seven years onye Igbo amaghị define culture abịa na-agwa m na ị ka ghọta omenala karịa m ọ genocide trauma ndị Igbo enweghị onye na-ajụga ọ wụ na ndị Igbo nwere onye na-ajụga etu a mba ndị ọzọ tara ụdị afụfụ a si nwee ndị na-ajụga a ka enotice go na genocide trauma na-enye Igbo nsogbu ndị niile na-epretend na ha na-azọ ndị Igbo wụ ịnata ha ihe tii na akpa enwere ndị ụdị ha na-agbata n'uche ya gaziere anyị chineke ihe a na-ekwu agba ọdụ sọsọ ọkwa ka nna ama na-ekperekwu ka ọwụ meziere igbo ebere na igbo nọ na nsogbu chukwu ayịyọ ka anyị yọrọ gị ihe a biko mezuoro anyị ya